D'fhéach na réaltaí difriúil ón deic breathnóireachta ar shoitheach ollmhór Kreggan. Sheas Catherine Wells ina haonar ag faire ar an domhan ag crapadh go dtí ponc gorm bheag i gcoinne dubhas an spáis. Bhí sí tar éis traenáil don nóiméad seo a saol ar fad. Mar phríomh-ambasadóir an domhain chuig an gcéad sibhialtacht eachtrannach a raibh an chine daonna tar éis bualadh léi riamh, bhraith meáchan a freagracht níos troime ná domhantarraingt féin. Radharc deas nach ea, ambasadóir? a dúirt guth taobh thiar di. Chas Catherine chun an Coirnéal Peter Daniels a fheiceáil, a chomhairleoir míleata agus seanchara ón am scoile. Bhí a éide néata ach bhí a shúile ag breathnú tuirseach. 'Ní théann sé sean riamh, a d'fhreagair sí. 'Is cuma cé mhéad uair a fheicim é i insamhaltaí, tá an rud fíor arís. Bhí an Tír na Réalta difriúil ó aon rud a bhí tógtha ag daoine. Cathair sa spás a raibh os cionn caoga míle Kreggan inti. Ba chosúil go raibh ailtireacht sleek, cuartha dodhéanta, ag tabhairt aghaidh ar thuiscint an domhain ar fhisic. Bhí siad ar bord le trí lá anois, agus bhí Catherine fós ag fáil í féin ag dul amú ina hallaí ollmhóra. D'iarr an tArdcheannasaí do láithreacht i aon uair, a dúirt Peter, ag tabhairt pad sonraí di. Chuir siad an clár oibre don chruinniú inniu. Scrolled Catherine tríd an doiciméad, tuilleadh pléite faoi theorainneacha críche, tograí malartaithe teicneolaíochta agus prótacal comhtháthaithe cultúrtha. Bhí na focail cairdiúil go leor ach bhí rud éigin fúthu a chuir imní uirthi. An thug tú faoi deara conas a labhraíonn siad i gcónaí faoi comhtháthú seachas comhar? a d'iarr sí. Chlaon Peter. agus conas a leanann siad ag fiafraí dár gcumas míleata agus iad ag roinnt an-bheag faoina gcuid féin. Bhí an chéad shoitheach Kreggan le feiceáil i bhfithis an domhain sé mhí ó shin. Bhí an domhan i bpian ar dtús. Bhí scannán tar éis ullmhú don chine daonna le haghaidh ionradh, ní le haghaidh taidhleoireachta. Ach tháinig na Créigianí le haistritheoirí agus bronntanais teicneolaíochta. Labhair siad faoi impireacht ollmhór a bhí ag síneadh amach thar na céadta córas réalta, agus thairg siad áit don domhan ann. Bhí ceannairí an domhain tar éis argóint faoi conas freagairt. Bhí roinnt ag iarraidh an deis a ghlacadh. Mhol daoine eile rabhadh. Sa deireadh, chuir siad Catherine le foireann de 20 taidhleoir, eolaí agus comhairleoir míleata chun téarmaí a chaibidliú a chosnódh neamshpleáchas an domhain agus a d'oscailfeadh an doras chuig na réaltaí. Caithfimid a bheith cúramach inniu, a dúirt Catherine. Molann an Dr Martinez a rinne anailís ar a gcartlanna cultúrtha go bhfuil neart níos mó ná rud ar bith ag na Créanach. Measann siad cumhacht, ní cineáltais, rud a mhíníonn cén fáth a leanann siad orainn á thástáil, a d'fhreagair Peter. Níorbh é an turas inné chuig an armlann ach chun muid a chur ar an eolas. Bhí siad ag faire ar ár n-imoibrithe. Bhuail gléas cumarsáide Catherine, teachtaireacht ón Dr Olivia Martínez. Fuair mé rud éigin imníoch, gá labhairt roimh an gcruinniú. Caithfidh mé imeacht, a dúirt Catherine le Peter. Déan cinnte go bhfuil an foireann réidh don cruinniú. Agus Peter, coinnigh do shúile ar oscailt. Bhí an tsaotharlann eolaíochta ina cuid bheag de na háiteanna taidhleoireachta a bhí curtha ar fáil ag na Créanach. Taobh istigh, bhí Olivia ag cromadh thar scáileán lán le sruthanna sonraí. Bhí a cuid gruaige dorcha tarraingte siar i ponytail messy agus bhí cupán caife folamh ag líonadh a spás oibre. Cad a fuair tú? a d'iarr Catherine. D'fhéach Olivia suas, a léiriú tromchúiseach. D'éirigh liom níos mó dá gcartlanna stairiúla a dhíchódú. Níl cairde ag na créigíní, a Catherine. Tá siad ina n-ábhair. Tharraing sí suas íomhánna ar a scáileán. Domhain eachtrannacha le spéartha aisteacha agus tírdreacha níos aisteach. Cathracha nach raibh cosúil le hailtireacht na Créanach. Agus i ngach íomhá. Bhí maoir créigeanacha ag faire agus speicis eile ag obair. Gach sibhialtacht a bhfuil bualadh leo tá siad ag críochnú ag fónamh dóibh, a mhínigh Olivia. Bhí cuid acu ag troid ar ais ach níor éirigh le haon cheann acu. Tugann na Créanach comhtháthú ceart air. Glaofaimis ionradh air. Bhraith Catherine fuar ag rith tríd. Níor luaigh siad speiceas eile riamh mar ní fheiceann siad iad mar comhionann. Féach ar an doiciméad seo. Is córas rátaile é. Rangaíonn siad speiceas bunaithe ar úsáideacht agus ar leibhéal bagartha. Thug Olivia pointe chuig cairt lán le siombailí aisteacha. Agus tá siad tar éis muid a rangú cheana féin. Cá bhfuil muid? Lár an phaca. Measann siad go bhfuil muid lag go fisiciúil ach go bhféadfadh muid a bheith úsáideach mar gheall ar ár samhlaíocht. Agus ceapann siad go bhfuil muid éasca a rialú mar gheall ar an oiread sin a dhéanaimid luach ar shaol aonair. Stad, Olivia. Feiceann siad trua mar laige chun leas a bhaint as, ní mar neart. Rásáil intinn Catherine. Dá mbeadh na Créigeanaigh ag féachaint ar an domhan mar domhan eile le hionradh, bhí an misean taidhleoireachta comhréiteach cheana féin. Bhí orthu an domhan a chur ar an eolas láithreach. Íoslódáil gach rud is féidir leat, a dúirt sí le Olivia. Faigh mé bealach chun teachtaireacht slán a chur abhaile. Agus í ag casadh chun imeacht, shleamhnaigh doras na saotharlainne ar oscailt. Bhí oifigeach slándála Créigeanach ann, ag seasamh os cionn iad beagnach seacht troigh ar airde. Bhí a craiceann scagtha ag lonrú faoi na soilse agus a ceithre shúil ag cromadh go comhthreorach. Ambasadóir Wells, a dúirt sé, a aistritheoir ag déanamh a ghutha domhain beagnach meicniúil. Táim ag iarraidh do láithreacht láithreach. Níl an cruinniú ar feadh daichead nóiméad eile, a d'fhreagair Catherine. Tá an clár oibre athraithe. Níor bhféidir léamh léiriú an Créigeanach, ach bhí rud éigin ina staidiúir ag breathnú teann. Lean mise le do thoil. Ghabh Catherine súil imníoch Olivia. Lean ort do chuid oibre, a Dhochtúir. Feicfidh mé cad mar gheall ar seo. In ionad an tseomra cruinnithe gnách, thug an t-oifigeach slándála Catherine chuig cuid den soitheach nach bhfaca sí roimhe seo. Bhí na hallaí níos caoile, an soilsiú níos doimhne.

D'fhéach Catherine ar fhigiúr beag ag teacht amach as urrann cothabhála ina soithí. Buachaill óg, b'fhéidir dhá bhliain déag d'aois le gruaig ghainmheach bhán agus mála droma. Stad croí Catherine. Bhí aithne aici ar an aghaidh sin. Noah Bennett, mac a deirfiúr.

Is iarracht soiléir é seo chun mothúcháin a ionramháil. Ag cur linbh chun achainí a dhéanamh ar an méid a mheasann tú mar ár dtrócaire. Ní sin nach bhfuil, thosaigh Catherine, ach ardú lámh bheachar chun í a chur ina tost.

Níl tú i riocht bagairtí a dhéanamh, a dúirt an tAmbasadóir Wells. Tá an Impireacht Crainíneach tar éis ord a thabhairt do mhíle domhan trí údarás iomlán a choinneáil. Beidh do phláinéad ag foghlaim an cheachta seo ar cheann amháin nó ar an taobh eile. Thuig Catherine sa nóiméad sin go raibh gach amhras ceart. Ní raibh sé i gceist ag na Créigíeanaigh riamh caidreamh comhionann a bheith acu. Ní raibh seo ina chéad teagmháil, ba é tús ionraidh é. Agus anois bhí saol a nia ar an chlár. Trí lá a chuaigh thart gan aon nuacht faoi Noah. Rinne Catherine gach rud. Iarratais foirmiúla, achainí ar líne crannach, fiú tairiscintí chun a háit a ghlacadh. D'fhreagair na Créigíeanaigh le tost. Coinníodh an chuid eile den toscaireacht dhaonna scoite ina gcuid seomraí. Ní raibh ach Peter ceadaithe cuairteanna gairid, ag tabhairt bia agus nuashonruite a bhí ag éirí níos imníoch gach uair. Bhog siad muid go dtí cuid eile den soitheach, a dúirt sé léi le linn a cuairte is déanaí. Agus tá ár ngléasanna cumarsáide tógtha acu. Ní féidir linn teagmháil a dhéanamh leis an domhan. Shiúil Catherine a seomra beag. Cad mar gheall ar an beacon éigeandála? chlaon Peter. Chuir an Dr Martinez gníomhach é sula ndearna siad muid a scaradh. Má fuair an domhan an comhartha, tá a fhios acu go bhfuil rud éigin cearr. Agus Noah, dúirt léiriú Peter léi gach rud sula labhair sé. Níl nuacht ar bith, ach tá siad ag pleanáil rud éigin. Tá na Gardaí ag caint faoi léiriú sceidealta don amárach. Bhraith Catherine tinn. Sna laethanta ó aimsíodh Noah, bhí sí tar éis níos mó a thuiscint faoi shochaí Craigie. Bhí siad i réim trí eagla ag déanamh samplaí de na daoine a shéan siad agus rinne siad cinnte go raibh gach duine ag faire. Caithfimid é a aimsiú, a dúirt sí. Tá siad ag faire orainn ródhlúth, a freagair Peter. Ach fuair mé amach cá bhfuil siad á choinneáil. Roinn 42, Leibhéal coinneála Tá sé faoi ghlas go mór. D'fhéach Catherine amach ar an bhfuinneog bheag ina seomra. Rith réaltaí thart agus an soitheach ollmhór ag gluaiseacht tríd an spás. Bhí siad ag filleadh ar an domhan, ach ní, bhí eagla uirthi, le rún síochánta. Beidh siad á úsáid chun teachtaireacht a chur, a dúirt sí go ciúin, chun an domhan a thaispeáint cad a tharlaíonn dóibh siúd nach leanann a rialacha. An mhaidin dár gcionn, dhúisigh Catherine le fuaim a dorais ag sleamhnú ar oscailt. Tháinig dhá gharda Creaganach isteach agus an Captaen Drezak ina dhiaidh. Murab ionann agus Creaganach eile a raibh a gcuid scálaí gorm liath, bhí scálaí Drezak dearg dorcha, marcáilte le patrúin dubha a bhí ag athú mar a bhog sé. Ambasadóir Wells, a dúirt sé, a aistritheoir ag déanamh a ghutha beagnach taitneamhach. Tá do láithreacht ag teastáil sa seomra craolta. Cá bhfuil mo nia? a d'iarr Catherine. Bhí ceithre shúil Drezak ag cromadh go comhthreorach. Tá an óganach daonna á ullmhú. Feicfidh tú é go luath. Ghlac na gardaí a lámha, ag tabhairt í chuig hallaí nach bhfaca sí roimhe seo. Shroich siad seomra mór lán le trealamh cumarsáide Creaganach. Sal cuireadh an duine óg seo ar bord ár loinge go mídhleathach, a lean Vexar. Ní féidir glachadh le gníomhaire den sórt sin. In Impireacht na Creag, caithfidh gach duine a n-áit a fhoghlaim. Sa lá atá inniu, foghlaimfidh tú do cheann féin. Sin bréag, a ghlaoigh Catherine. Is páiste é a rinne botún. Níor chuir aon duine é. Chuaigh an Captaen Drezak ar aghaidh agus bhuail sí ar a haghaidh, ag cur í ar a glúine. Ciúnas. Ar an ardán. Lean Vexar ar aghaidh mar nár tharla rud ar bith. Beidh sé seo mar ceacht ar iarmhairt. Ceann a chuimhnigh tú nuair a tháinig muid chun comhtháthú an domhain san impireacht a foirmiú. Ní hea? Rinne Catherine troid i gcoinne na gardaí. Tá sé neamhchiontach. Tóg mise ina ionad. D'fhéach Noah uirthi, ansin ar an ceamra a bhí ag taifeadadh gach rud. D'athraigh rud éigin ina gotha. Eagla ag tabhairt slí do rud éigin eile, rud éigin níos láidre. le húdarás Impireacht Cran a dhearbhaigh Vexar. Tá an duine seo curtha chun báis as an gcoir ar iontráil neamhúdaraithe isteach i spás Impiriúil. Phléasc an toscaireacht daonna amach ag agóid. D'éirigh le Peadar é féin a shaoradh óna gardaí agus rith sé i dtreo an ardáin, ach buaileadh síos é le harm Drezak. Scread an Dr. Martinez. Ghlaoigh taidhleoirí eile i bhfearg agus uafás. Tríd an iomlán, bhí Noah ina stad, ag faire ar an chaos. Ansin, agus an Captaen Drezak ag dreapadh ar an ardán le arm searmanais ina lámh, labhair an buachaill. Fan! a dúirt sé, a ghuth ionadh seasmhach. Ba mhaith liom rud éigin a rá! Bhí Vexar le feiceáil amused ag an iarratas. Go maith. Ceadaítear focail dheireanacha, chas Noah chun aghaidh a thabhairt ar an cheamara go díreach. Ar feadh nóiméid, bhí sé cosúil go raibh sé ag féachaint isteach i súile gach duine a bhí ag faire ar an domhan. Níl eagla orm, a dúirt sé go soiléir. Cuimhnigh cé muid. A domhan. Bhraith Catherine a croí ag briseadh. Fiú anois, ag tabhairt aghaidh ar bhás, léirigh mac a deirfiúr níos mó misnigh ná mar a chonaic sí riamh in aon duine. Chuaigh an Captaen Drezak taobh thiar de Noah, arm ardaithe, scread Catherine. Ag léim ar aghaidh ach a bheith coinnithe ag triúr gardaí. Ghabh na ceamaraí gach rud. Nóiméad deiridh na frithbheartaíochta ag Noah, splanc arm Drezak, corp an bhuachaill ag titim ar úrlár an ardáin. Agus ansin an ciúnas. Ciúnas a scaipfeadh ó thom na coillte trasna fairsinge an spáis go dtí gach cúinne den domhan, áit a raibh na billiúin ag faire i uafás. Cuirfear do chuid ionadaithe ar ais chugat go luath, a d'fhógair Vexar don cheamara.

D'fhan Catherine ar a glúine ag féachaint ar an ardán áit a raibh corp Noah ina luí. Chuaigh an Captaen Drezak chuici, ag lúbadh síos chun labhairt go príobháideach. Cuireann laige do mhuintir uafás orm, a dúirt sé. Is fearr leat saol linbh amháin ná todhchaí do speiceas. D'fhéach Catherine suas air, deora ag sileadh síos a haghaidh. Ach taobh thiar de na deora sin, bhí rud éigin nach raibh an Cleggan in ann a aithint. Rud éigin a scaipeadh go luath ar fud an domhain cosúil le tine fiáin. 'Rinne tú botún, a whispered sí. 'Ní thuigeann tú muid ar chor ar bith. Ar feadh trí lá, rinne an domhan caoineadh. Thit cathracha ina dtost, scoileanna dúnta. teorainneacha a bhí tar éis náisiúin a roinnt ar feadh na gcéadta bliain go tobann, ní raibh aon bhrí leo i bhfianaise cuimhne coitianta. Tháinig Noah Bennett chun bheith níos mó ná ainm. Bhí a aghaidh le feiceáil ar fhoirgnimh i cearnóga cathrach ar scáileáin tí daoine. A chuid focal deireanach? Cuimhnigh cé muid ag fuaimniú ar fud an phláinéid. In Washington DC, tháinig ceannairí an domhain le chéile i seisiún éigeandála murab ionann agus aon cheann roimhe seo. Bhí naimhde aoise ina suí taobh le taobh, aontaithe ag turraing agus fearg. an spriocdháta Craigian 30 lá go dtí a dtuairisceán, ticeáil amach cosúil le buama. Ach ar an cheathrú lá, d'athraigh rud éigin. Sheas an Aimiréal Eleanor Hayes os comhair na ceannairí cruinnithe sa Lárionad Ceannais faoin talamh. Ag 58, chaith sí a saol i seirbhís mhíleata, ag ardú tríd na céimeanna le cáil ar ghile agus ar thrócaire araon. Inniu, bhí línte tuirse ar a haghaidh socair ach bhí a súile ag lasadh le diongbháilteacht. Creideann siad gur léirigh siad dúinn ár laige, a dúirt sí, a guth ag líonadh an tseomra ciúin. Ina ionad sin, dhúisigh siad rud éigin nach féidir leo a thuiscint. Taobh thiar di, léirigh scáileán íomhánna nach bhfaca mórán sa seomra roimhe seo. Loingseoireacht rúnda i bhfolach in imlíne an domhain, córais airm nár admhaigh aon náisiún go poiblí, teicneolaíochtaí cosanta nár chóir go mbeadh indéanta leis an eolaíocht reatha. Ón gcéad teagmháil sé mhí ó sin, tá comhghuaillíocht d'eolaithe, straitéisithe míleata agus innealtóirí ó gach náisiún mór ag ullmhú go ciúin, a lean an t-aimiréal Hayes. amhras againn ar fhíor-rún na Craig ón tús. Bhí súil againn go raibh muid mícheart. Ní raibh muid. Chlaon sí chuig fear a bhí ina sheasamh in aice láimhe, an Dr Alan Shepard, Ceann na Ranna Taighde Cosanta Aontaithe an Domhain. Chuaigh sé ar aghaidh ag coigeartú a chuid spéaclaí, níor léirigh na Craigians ach codanna dá dteicneolaíocht dúinn, ag creidiúint nach bhféadfaimis é a thuiscint nó a athdhéanamh go tapa, a mhínigh an Dr Sheppard, ach rinne siad faoi mheas ar an nualaíocht daonna. Tá dul chun cinn déanta againn i teicneolaíocht sciath, is féidir seasamh lena n-airm fuinnimh. Ar an bpríomhscáileán, bhí físeáin ag imirt de shaoráid tástála áit ar bhuail ollphléasc fuinnimh cosúil le hairm Craig, balla dóiteachta agus díscaoil. Tháinig an Leifteanant Gregory Jackson, speisialtóir airm, isteach leo chun tosaigh. Bhí a óige ina ionadh go leor sa seomra. Ag 32, bhí sé ar an duine is óige a bhí ina phost riamh. Braitheann na Craig ar a n-uachtaracht theicneolaíoch chun speiceas eile a chur faoi chois, a dúirt sé, nach bhfuil siad ag súil le fíorfhriotaíocht. Tá a cuid longa cumhachtach ach leochaileach, má tá a fhios agat cá háit le bualadh orthu. agus a bhuíochas leis na sonraí a bhailigh ár bhfoireann taidhleoireachta go rúnda, tá a fhios againn. D'athraigh an giúmar sa seomra. Bhí turraing agus caoineadh ag tosú ag athrú go rud éigin eile. D'éirigh go gruama. An rud atá á mholadh agat, a dúirt Uachtarán na Fraince, ná gur féidir linn troid ar ais. Chlaon an tAimiréal Hayes. Ní hamháin troid ar ais, buaigh. Scaipeadh monabhar tríd an Tionól. Chuir cuid acu amhras in iúl, cuid eile dóchas cúramach. Sheas an ceannaire Rúiseach. Tá na Craig ag súil go dtabharfaimid suas, a dúirt sé. Ceapann siad go bhfuil muid lag toisc go bhfuilimid ag meas ar an saol. Ní thuigeann siad go seo ár neart i ndáiríre. Labhair an Príomh-Aire Síneach ina dhiaidh sin. Conas a théimid ar aghaidh? Beidh siad ag faire ar ullmhúcháin míleata traidisiúnta. Rinne an tAimiréal Hayes miongháire don chéad uair. Tá siad ag faire, ach ní go cúramach go leor. Bhrú sí cnaipe agus d'athraigh na scáileáin chun radharc ón spás a thaispeáint. Caoga long cogaidh a bhog amach ó chúl gealach an domhain, áit a raibh siad i bhfolach, longa murab ionann agus aon rud a bhí dearbhaithe go poiblí ag an domhan. Tógáil, sleek, marfach agus réidh le haghaidh cath. an Prótacal Noah a mhínigh an tAimiréal Hayes. Freagairt mhíleata agus taidhleoireachta cuimsitheach a d'fhorbraíomar, mar phlean coisctheach do theagmháil chéad friotaíochta. Chonaic na Craig cad ba mhaith linn iad a fheiceáil? Ár cláir spáis sibhialta, ár míleata poiblí. Níor thug siad faoi deara riamh iad seo. Bhí an Dr Olivia Chen le feiceáil ar cheann de na scáileáin trí nasc físe. Léirigh a aghaidh an strús a bhí ar a cuid caidreamh ar bord an longa Craag, ach bhí sí tar éis maireachtáil agus éalú le linn an chaos gairid nuair a cuireadh an toscaireacht daonna ar ais chug an domhan. Tá spota dall ag teicneolaíocht scanála na Craag, a mhínigh sí. Ag baint úsáide as réimsí stealth chandamach bunaithe ar a teicneolaíocht féin, tá ár bhfórsa cosanta fíor i bhfolach againn. Níl aon smaoineamh acu ar a bhfuil ag fanacht leo. Thit ciúnas thost ar an seomra mar a tháinig na himpleachtaí chun solais. Bhí an domhan ag ullmhú don fhéidearthacht seo i gcónaí. Tá 26 lá againn, a dúirt an tAimiréal Hayes. Sa tréimhse sin, ní mór dúinn na foirne a oiliúint, ár bpleananna cath a chríochnú agus an pobal a ullmhú. Chlaon Uachtarán na Brasaíle ar aghaidh, Conas a mhíníonn muid é seo dár ndaoine? Fiafróidh go leor cén fáth a raibh na hairm seo againn agus nár úsáideamar iad chun an buachaill a shábháil. D'éirigh an seomra ciúin arís. Ba é an cheist a bhí os comhair gach duine acu, cén fáth nár ghníomhaigh siad níos luaithe? Chuaigh guth an aimiréil Hayes níos boige, Toisc nach raibh muid réidh. Bheadh gníomhú róluath ina chiall le bás na milliún seachas duine amháin. Is fírinne uafásach é seo nach mór dúinn a iompar. Stad sí, ag féachaint ag gach ceannaire ar a seal, Ach tá muid réidh anois. Sna laethanta a lean, chuaigh an domhan trí athrú murab ionann agus aon rud i stair an duine. Socraíodh seanbhruíonta, acmhainní tarraingte, fórsaí míleata curtha le chéile faoi struchtúr ceannais amháin. Chuir an t-imoibriú poiblí iontas ar na ceannairí fiú. Ina ionad sin, léirigh daoine diongbháilteacht cumhach. Raibh oibrithe deonacha ionaid earcaíochta. D'oibrigh eolaithe timpeall an chloig. Thóg oibrithe monarchan dhá sheal chun ábhair riachtanacha a tháirgeadh. Tháinig íomhá Noah chun bheith ina shiombail Ní hamháin de bhrón, ach de rún. Bhí a cuid focal deiridh le feiceáil ar thaobh na príomhloinge cogaidh, anois darb ainm UEES, Remembrance. Ag Ionad Spáis Houston, bhí an Captaen Samuel Rodriguez ag ullmhú a foireann dá misean. Ag 35, bhí sé roghnaithe chun an chéad foireann ionsaithe a threorú, a bheadh ar bord loinge ceannais na Creag. Ceapann siad go bhfuil a fhios acu againn, a dúirt sé lena foireann le linn a bhríofála deiridh. Rinne siad staidéar ar ár stair, ár gcogaí, ár rannáin. An rud nár éirigh leo a thuiscint ná go bhfuil daoine riamh níos aontaithe, riamh níos contúirtí, ná nuair a bhíonn siad ag cosaint ár leanaí. In imlíne, d'fhéach an tAimiréal Hayes mar a rinne na hullmhúcháin deiridh ag an bhflít. Tháinig tuairiscí ó ar fud an domhain faoi chórais cosanta á ngníomhachtú, faoi dhaonraí ag bogadh chuig foscadán, faoi armtha ag suíomh do chosaint talún féideartha. Ach bheadh an cath fíor ar siúl i bhfad ón domhan. Bhuailfidís leis na creag ag imeall an Ghrianchórais sula bhféadfadh siad teacht ró-ghar chun an phláinéid a bhagairt go díreach. Creideann na creag gur mhúin siad ceacht dúinn faoi chumhacht, a dúirt an tAimiréal Hayes lena foireann ceannais ar bord na príomhlonga. Ach roghnaigh siad na múinteoirí mícheart, agus cinnte, roghnaigh siad an mac léinn mícheart. Chuaigh oifigeach óg ar aghaidh le faisnéis nua. Aimiréil, táimid tar éis an flít creag a bhrath ag dul isteach sa grianchóras seachtrach. Tá siad chun cinn ar an sceideal. 33 long lena n-áiritear an Star Sovereign mar sin tá siad ag iarraidh ár gcomh. Bhí shoithí daonna soiléir tógtha le haghaidh cogaidh timpeall ar a cabhlach. D'fhéach a oifigigh chuige le haghaidh orduithe, cuid acu ag léiriú comharthaí imní, mothúchán annamh i measc Ken's. Tá siad ag blufáil, a dhearbhaigh Vexa. D'fhéadfadh a cuid long breathnú go hiontach, ach ní féidir leo ár n-arm a mheaitseáil. Ullmhaigh le haghaidh tine. Ar ais ar an gcuimhne, fuair an taismeach Hayes tarchur ón long críon.

Chonaiceamar cheana féin cad a tharlaíonn. Thaispeáin tú dúinn nuair a mharaigh tú leann chun eagla a mhúnadh dúinn. Ach ní fhreagraíonn daoine le heagla mar a cheapann tú. Stad sí, ag féachaint go díreach ar Mhechach. Níl muid anseo chun géilleadh. Tá muid anseo chun troid.

D'oibrigh teicneolaíocht sciath an Dr Shepherd díreach mar a dearadh í. Tine ar ais, d'ordaigh an taismeach Hayes. Spríoc a gcuid córas arm ar dtús. D'fhreagair cabhlach an domhain le hairm dá gcuid féin.

Conas is féidir é seo? a d'éiligh sé. Níor chóir go mbeadh a gcuid sciath in ann seasamh lenár n-arm. Sheas an Captaen Drezac a rinne feidhmiú ar fhorghníomhú Noa in aice láimhe. Tá ár teicneolaíocht oriúnaithe acu, a dúirt sé, a ghuth ag nochtadh leid imní. An misean taidhleoireachta. Caithfidh siad níos mó sonraí a bhailiú ná mar a cheapamar.

ach bhí an domhan ullamh dó seo freisin. Ó na longa daonna tháinig a gcuid trodaithe féin, arna bpíolótú ag fir agus mná a bhí oilte go neamhchuimseach don nóiméad seo. I measc iad eitil an Leifteanant Maria Alvarez, ceann de na píolótaí is oilte ar an domhan. Falcon Squadron. Foirmiú suas, a ghlaoigh sí ar a foireann, cuimhnigh ar an bplean. Buail agus bog. Ná lig dóibh tú a rianú. Bhí an spás timpeall Neptune ina chathéadan chaotic. Gathanna fuinnimh ag splancadh i gcoinne an dorchadais.

20 fear agus bean i gcótaí troda spáis chun cinn a n-airm a sheiceáil don uair dheireanach. Is é ár bpost an ceann is tábhachtaí, a mheabhraigh Rodriguez dóibh. Cé go bhfuil an cabhlach ag dul i ngleic lena gcuid long, téann muid ar bord an Star Sovereign agus tarrthóimid aon bhaill den foireann taidhleoireachta atá fós beo. Ansin aimsímid a n-ionad ceannais agus íoslódálaimid a gcuid sonraí. D'iarr ceann dá foireann, an Sáirsint Lisa Chen, an cheist a bhí ar intinn ag gach duine, Cad mar gheall orthu siúd atá freagrach as Noah? D'éirigh léiriú Rodriguez níos déine, Má thagaimid trasna orthu, leanfaimid an prótacal. ach má chuireann siad i gcoinne, ní raibh gá aige an smaoineamh a chríochnú. Tháinig guth an taismeach Hayes tríd a gcuid cumarsáide. Foireann insí, ullmhaigh le haghaidh seolta. Tá oscailt cruthaithe againn. Bhí an cath lasmuigh eatarthu. Trí longa Cregan a bhí díchumasaithe cheana féin, a n-airm agus a n-innill scriosta, cé go raibh na longa fós slán. Bhí an cabhlach Earth tar éis na longa Cregan atá fágtha a threolú isteach i foirmiú cosanta timpeall an Star Sovereign, díreach mar a bhí beartaithe. Anois, d'ordaigh an taismeach Hayes, ó thaobh íochtar na Cuimhne, d'éirigh soitheach bordála sleek amach agus luasghéaraigh i dtreo an phríomh long Cregan. Bhí sé beag go leor chun formhór a gcuid cosanta a sheachaint

Táimid isteach, thuairiscigh Rodrigues agus a foireann ag slánú an limistéar láithreach, ag dul ar aghaidh chuig an cuid príosúnach. Chuaigh siad tríd an long ollmhór cosúil le scáthanna ag úsáid cóid slándála a goideadh chun doirse faoi ghlas a sheachaint. Nuair a tháinig siad trasna ar ghardaí Cregan, d'úsáid siad airm stun, ag glacadh príosúnaigh nuair a bhí indéanta. ach gan aon Cregan a fhágáil i riocht chun aláram a chur ar bun. Sa chuid príosúnach, fuair siad an rud a bhí eagla orthu. Ní raibh an cuid is mó den foireann taidhleoireachta tar éis maireachtáil, Cregan ag ceistiú, ach i gcich ag deireadh an halla, fuair siad Ambasadóir Catherine Wells go dona gortaithe, ach beo. Captain! whispered sí, agus Rodriguez ag cabhrú léi suí suas. Tháinig tú. Tháinig muid go léir, a chinntigh sé di. Tá an domhan ag troid ar ais. Bhí gáire lag ar a aghaidh. Teachtaireacht Noah? Rinne tú dearmad. Rinne gach duine dearmad, a dúirt Rodriguez agus a mhíochaine ag cóireáil a gortuithe. D'athraigh sé gach rud.

tagaimid ar ais dár ndaoine, rud éigin nach dtuigfeá. Lámhaigh Drezak ach bhí Rodriguez níos tapúla. Bhí an cath gairid ach dian. D'éirigh le foireann Rodriguez na gardaí a dhíbirt go tapa ach bhí Drezak ina chomhraiceoir oilte. Gortaíodh sé beirt de mhuintir Rodriguez sula raibh Rodriguez féin i ngleic leis. Cuimhním ort, a dúirt Drezak agus iad ag troid. Bhí tú ag faire nuair a rinne mé forghníomhú ar an leanbh. Chonaic mé do aghaidh. Agus cuimhním ort d'fhreagair Rodriguez ag blocáil buille agus ag cur ceann dá cuid féin isteach. Tá gach duine ar an domhan ag cuimhneamh ort. Chuaigh a gcath tríd an halla gan ceann acu ag tabhairt talún. Bhí óige agus fearg ceart ag Rodriguez ar a thaobh, ach bhí na céadta bliain de thaithí troda ag Dreizek. Ansin rinne Dreizek botún. Tá do speiceas lag, a rinne sé magadh, ag gol thar leanbh gan úsáid amháin. Spreag na focail rud éigin i Rodriguez, ionsaigh sé le fearg athnuaite. gluaiseachtaí rótapa do Dreizek a mhalairt. Nuair a chríochnaigh sé, bhí forghníomhaí Noah buailte. Bhí ainm ag an leanbh sin, a dúirt Rodriguez. Noah Bennett. Cuimhnigh air in aon ifreann a chreideann tú ann. Le Katherine agus marthanóirí eile slánaite, lean an foireann ar aghaidh chuig a dara cuspóir, an Croí Shonraí Creggian. Cé go raibh siad ag troid a mbealach níos doimhne isteach sa long lasmuigh, bhí an cath ag dul chun cinn go cinntitheach i bhfabhar an domhain. Sé mhí a chuaigh thart. Ní raibh an cath in aice le Neptune ach tús cogaidh a scaipeadh ar fud spás Creggian. Chuir fórsaí an domhain faoi stiúir an taismeach Hayes níos doimhne isteach i gcríoch an namhad gach seachtain. Bhí na craeins, a bhí ionadh ag neart gan choinne an chine daonna, ag streachailt chun an méid a thosaigh siad a choinneáil. An fhorbairt is iontaí tháinig trí sheachtaine isteach sa choinbhleacht. Tháinig tarchur chuig cabhlach an domhain ó phláinéad ar a dtugtar Zellara, ceann de na domhain a bhí buailte ag na craeins blianta fada ó shin. Bhí a muintir tar éis éirí i gcoinne a ndá overlords tar éis dóibh friotaíocht an domhain a fheiceáil. Shíl muid go raibh muid linn féin, a dúirt ceannaire Zellara le linn an chéad teagmháil. Ar feadh na glúine,

Ghlac an taismeach Hayes an deis. Nílimid ag troid ar son an domhain a thuilleadh, a dúirt sí leis an Chomhairle Aontaithe an Domhain. Tá sé seo faoi shaoirse do gach domhan faoi rialú Creggian. Foirmíodh comhghuaillíochtaí go tapa. Speicis nach raibh bualadh leo riamh le chéile, ag roinnt eolais agus acmhainní. Thug an domhan ceannaireacht mhíleata agus pleananna cath. Cé go raibh domhan eile ag tairiscint faisnéise faoi laigí Cregan agus bealaí soláthair ar an UAS Remembrance, anois an t-ionad ceannais do na fórsaí comhghuaillíochta, bhí Catherine Wells eisghabhála go leor óna gcairtithe chun feidhmiú mar phríomh-taidhleoir an domhain. Bhí an sonraí a tháid foireann an Captaen Rodriguez ón Star Sovereign thar a bheith luachmhar. Bhí faisnéis ann faoi gach domhan san Impireacht Cregan, lena n-áirítear córais chosanta agus ionad féideartha. Hotspotanna reibiliúnach. Tá ardcheannasaí Bheithir ag cailleadh smachta, a mhínigh Catherine le linn cruinniú straitéise. Trí phríomhdhomhan coilíneachta Cregan a ghéill cheana féin seachas aghaidh a thabhairt ar ár bhfórsaí comhceangailte. Tá a ceannaireacht ag fáil scoilte. Rinne an taismeach Hayes stáidéar ar léarscáil réalta, bime, ag taispeáint an dul chun cinn. Ansin tá sé in am don ionsaí deiridh. Tógann muid an cath chuig a bpríomhdhomhan. Bhí an plean daring.

Conas a tháinig sé chun seo? a d'iarr sé, a cheithre shúil ag léim idir comhairleoirí nach raibh freagraí acu. Bhí siad primitive, lag, mothúchánach. Phléasc pléascadh an phaláis. Thaispeáin bealaí slándála go raibh foireann Rodriguez ag briseadh isteach ina cosaintí seachtracha.

Chuir an taisceadán Hayes na téarmaí i láthair. Bheadh impireacht na Cregan díscaoilte. Bheadh gach domhan faoi chois saor. Bhunófaí comhairle réaltach nua ina mbeadh ionadaíocht chothrom ag gach speiceas, Cregans san áireamh. Má dhiúltaíonn tú, chuir Hayes leis, Roghnóidh do mhuintir do cinniúint. Chonaic siad an fhírinne anois. Cad a ceapann tú a roghnóidh siad? Ag tabhairt aghaidh ar éirí amach óna mhuintir féin agus timpeallaithe ag na fórsaí a bhí maslaithe aige tráth, ní raibh rogha ag Becher ach glacadh leis. Bliain ina dhiaidh sin tháinig an céad cruinniú den Chomhairle Réaltach le chéile i seomra nuathógtha ar críoch neodrach. Tháinig ionadaithe ó 57 domhan, gach ceann lena dteangacha, a gcultúir agus a stair féin, le chéile chun tosú ag tógáil todhchaí difriúil. Bhí Catherine Wells ina hionadaí ar an domhan. Cé gur leigheasadh a cuid coilm choirp, bhí cuimhne Noah aici i gcónaí. Ach anois, spreag an chuimhne sin cruthú seachas scrios. Glaodh Halla Noah ar an bpríomhsheomra den fhoirgneamh comhairle. Ag a hiontráil bhí dealbh de bhuachaill daonna, a léiriú neamhchiontach agus diongbháilte araon. Léigh an phláca faoi ach, cuimhnigh cé sinn? Ina seoladh oscailte chuig an gcomhairle, labhair Catherine focail a mbeadh cuimhne orthu ar feadh na nglún. Tagaimid le chéile, ní toisc go bhfuil muid uile mar an gcéanna, ach toisc go n-aithnímid an luach inár ndifríochtaí. Ní toisc go bhfuil muid gan eagla, ach toisc go dtuigimid go gciallaíonn fíormhisneach aghaidh a thabhairt ar eagla le comhbhá. Agus ní toisc go bhfuil muid foirfe, ach toisc go gcreidimid sa fhéidearthacht a bheith níos fearr. Sna blianta ina dhiaidh sin, tháinig an cáil ar an gcine daonna ar fud na cruinne, ní hamháin mar gheall ar fhiosracht a bhfreagairt ar an deachtóireacht, ach mar gheall ar a gcosaint dhílis ar an neamhchiontach ar fud gach speiceas. D'athraigh Impireacht na Cregian roimhe seo ina comhghuaillíocht de shaordhomhain. Leis an domhan mar phríomhchomhalta, ní mar ionróirí, ach mar chomhairleacha a chur i gcuimhne don chruinne cad a chiallaíonn ceartas i ndáiríre. Agus ar an domhan, d'inis teaghlaigh dá leanaí scéal Noah Bennett, a sheas go hard in aghaidh na cruálachta, agus a spreag a mhisneach réabhlóid a d'athraigh na réaltaí féin. tháinig a cuid focal deiridh níos mó ná cathghlaoch. Tháinig siad ina ngealltanas a cuireadh i gcrích. Cuimhnigh cé sinn.